Anois, an bhféadfadh plean de chuid an Aire Iompair cur ina luí ar thiománaithe gur féidir brath ar charranna leictreacha i gcomhair gach turas? Chuir Eamon Ryan a phlean faoi bhráid an Rialtais ar maidin. Faoin bplean, bheadh gréasán luchtóirí ardchumhachta ar fud na tíre agus ní bheadh fad níos mó ná 60 ciliméadar eatarthu. Chosnódh sé €100 milliún an plean seo a chur i gcrích. Liom anois tá an t-innealtóir Fergus Keane. Fergus? Dar ndóigh, ceann de na rudaí a chuireann imní ar dhaoine nó go ndeir daoine a chuireann imní orthu maidir le gluaisteán leictreach a cheannach ná, bhuel, an mbeidh mé ábalta tiomáint síos chuig iarthar Chorcaí nó suas trasna go dtí an Muileann gCearr nó áit ar bith sa tír gan a bheith buartha faoi luchtú? An réiteoidh plean an Aire an fhadhb sin, dar leat? Bhuel, Dia dhuit, Fachtna. Ceapaim go bhfuil gréasán maith ann cheana féin. in Éirinn. Tá gréasán maith ann ar fud na tíre agus sna sé chontae chomh maith. Tá pointe luchtaithe i ngach baile in Éirinn atá níos mó ná míle daoine faoi láthair so tá ceann i Carn Domhnach, Bun Cranncha agus i Béarra agus Daingean Uí Chúis chomh maith agus ar fud na tíre. Agus chomh maith leis sin tá raon na ngluaisteán ag ardú diaidh ar ndiaidh gach bliain chomh maith. A bhí. Bhí carr ar thriail agamsa deich mbliain ó shin agus ní raibh ach raon 80 ciliméadar, is dócha, air ach anois táim ag féachaint orthu agus tá raon 640 ar marc amháin atá ann, in Éirinn ó bhun go barr, 500 ciliméadar. Is féidir dul ó bhun go barr go dtí Daingean Uí Chúis agus mar sin ar aon thriail amháin, is dócha. Agus, bhuel, tá costas an-ard ag baint leis na gluaisteáin sin, ar ndóigh. Ach bhíos ag féachaint ar an Volkswagen ID.3 so tá raon 400 kilometre air sin so tá siad ag ardú an t-am go léir so ní bheadh gá le luchtú ach amháin sa bhaile so beidh níos mó luchtú á dhéanamh sa bhaile ag daoine. Deirtear i gcónaí linn go bhfuil cad é an staitistic? Bhuel, 90% dos na turasanna faoi 80 km. So, tá an saghas an buartha sin ann fós ach níl mórán gá leis a thuilleadh is dócha. Agus an ndeintear é seo i dtíortha eile, go gcuireann an rialtas nó údaráis poiblí a ladhar isteach agus go mbíonn siad ag iarraidh infreastruchtúr den chineal seo a chur ar fáil? Yeah, déantar, mar níl mórán, níl mórán really monaróirí gluaisteán sásta é sin a dhéanamh, seachas b'fhéidir Tesla agus cosúil le sin. So tá siad, bhuel, san Eoraip tá, tá na pointe luchta is mó san na tíortha is saibhre. So an Ísiltír, na pointe is mó, so tá 70,000 lucht pointe luchtaithe ansin, an Ghearmáin agus an Fhrainc 50,000. So so na tíortha sin go bhfuil a lán saibhreas ann, tá a lán pointe ann agus a lán infheistíocht ón rialtas. Um ach you know tá tá córas difriúil eile um ag féachaint ar ar ar ar ar tíortha éagsúla. So sa tSualainn tá siad ag féachaint ar ag déanamh staidéar ar bóthar leictreach. So ní bheadh aon gá le stopadh. bheadh an luchtú á dhéanamh fad is atá tú ag tiomáint so bheadh sé sin ar fheabhas agus tá staidéar á dhéanamh ar sin sa tSualainn agus sa bhFrainc agus i tíortha eile cosúil le Iosrael tá córas ann atá siad ag déanamh staidéar air. amh go mbeadh an cadhnra folamh á athrú le ceann lán so arís ní bheadh aon saghas aon ní bheadh tú ag fanacht amh fad is atá an ceann á luchtú bheadh just athrú cadhnraí ansin so tá a lán córas á staidéar ag daoine agus ag ag tíortha éagsúla agus a lán infheistíocht á chur isteach mar tá sprioc ag an Aontas Eorpach laghdú 50% carbóin roimh an bhliain 2030 so caithfear ar laghad 6 milliún pointe luchtaithe a bheith ann ar fud na hEorpa go dtí sin agus táimid i bhfad ó sin is dócha. Bím ag siúl timpeall le mo mhadra, Fergus, agus feicim tithe, mar shampla, nach bhfuil cabhsa acu, nach bhfuil áit páirceála ar leith acu, agus cuid acu tá gluaisteán leictreach acu agus bíonn an sreang ag dul amach thar an gcosán ach bíonn sé clúdaithe acu ceart go leor. An bhfuil sé sin sásúil nó an bhfuil gá le smaoineamh éigin faoi chonas cabhrú leis na daoine sin? Yeah, well, yeah, bhí an fadhb, uh, uh, an, bhí an fadhb sin againn i gcónaí agus le, le árasáin agus mar sin agus thug mé faoi deara go bhfuil plean ag an Aire um, córas luchtaithe a chur isteach in árasáin chomh maith agus tá deontas faoi leith uh, do, do dhaoine in árasáin um, pointe luchtaithe a chur isteach agus, cosúil le gach rud eile, roimh an tógáil árasán, ba chóir go mbeadh an tógálaí ag déanamh plean do luchtú chomh maith leis an páirceáil. You know, tá sé an-deacair é a dhéanamh, you know, nuair a bhíonn na hárasáin suas agus an fhadhb céanna le tithe. a tógadh b'fhéidir dhá chéad bliain ó shin you know sa Victorian era nó mar sin ní raibh siad ag ag ag súil le pointe luchtaithe bhí siad ag súil le capall ag tógaint guail isteach sa sa chúlghairdín so tá an fhadhb ann ansin agus just sé sin an fhadhb is mó is dócha ach ceann dos na comhairle contae Tugann siad páirceáil saor in aisce do dhaoine atá ag luchtú a ngluaisteán so b'fhéidir go bhfuil an saghas, an rogha sin ag daoine éigin. Ceart go leor, Fergus Keane, Innealtóir, go raibh míle maith agat. Léargas an-shoiléir, mar is gnách, ar na ceisteanna seo. Go raibh maith agat as ucht a bheith linn ar an gclár.